Is é an rud atá spéisiúil ná, chaith mise breis agus deich mbliain ag cócaireáil go gairmiúil agus an chéad rud eile fuair mé cuireadh dul ag múineadh. Agus ní raibh mé i bhfad ag múineadh nuair a thuig mé go raibh saibhreas ar leith i measc na seanchócairí agus na seanfhreastalaithe agus fuair mé féin mo théipthaifeadán amach agus thosaigh mé ag éisteacht leo is dá dtaifeadadh agus ag cur a gcuid scéalta le chéile agus píosa ar phíosa ansin chuir mé dochtúireacht le chéile faoi stair béil bhialann Bhleá Cliath a chríochnaigh mé in 2009 agus so tá sé aisteach má bhogann tú amach ón dúchas sin tagann an dúchas ar ais chugat ar bhealach aisteach. Now thart ar chúig bhliana déag ó shin thosaigh mé ag freastal ar an Oxford Symposium on Food and Cookery é. Is saghas tionól cosúil leis seo, tionól bliantúil atá ann, tá sé ar siúl ó 1981, ach bíonn téama difriúil ann chuile bhliain, agus d'úsáid mise é seo mar sprioc le píosa nua taighde a bheith déanta faoi bhia na hÉireann chuile bhliain ar feadh tréimhse áirithe, so scríobh mé páipéir ar an muic agus ar fhataí agus mairteoil sailte agus uibheachaí agus a leithéid mar sin. Ach agus mé á dhéanamh sin, bhí mé ag foghlaim faoi an litríocht, faoi an seanchas, faoi an dindsheanchas agus a leithéid. Ach bliain amháin, thart ar chúig bhliana shin nó mar sin, tháinig bean chugam darbh ainm Rhona Richman Kenneally agus is léachtóir í in Ollscoil Concordia thall in Montreal agus tá spéis ar leith aici i stair bhia na hÉireann freisin. Agus chuir sí ar an eolas mé faoi, Chuir sí ar an eolas mé faoi leabhar a bhí scríofa i 1991 ag bean as Harvard, Hasia Diner, agus bhí sé ráite ag an mbean seo, bhí sí tar éis staidéar a dhéanamh ar imircigh ón Iodáil, ó Éirinn agus Iúdaigh a bhí tagtha go Meiriceá agus bhí sí tar éis staidéar a dhéanamh ar an chineál bia a bhí acu. Agus bhí ráiteas déanta, tá an ráiteas thuas ar an scáileáin taobh thiar dhíom, bhí sí tar éis a rá that unlike other peoples, Irish writers of memoirs, poems, stories,

you know, an taighde a bhí déanta agamsa, thuig mise agus fiú ó just bheith ag fás suas agus, agus an eolas ar an sean-nós agus na hamhráin agus an, you know, bhí eolas agam nach raibh sé seo fíor. So rud amháin bhí soiléir ná, ní raibh cur amach ró-leathan ag Diner ar litríocht na hÉireann ach go háirithe ach ní raibh cur amach ar bith aici ar litríocht na Gaeilge mar dá mbeadh, bheadh eolas aici ar Aislinge Mhic Conglinne agus tá Aislinge Mhic Conglinne sin like an teideal a thug mé ar an phíosa cainte ná Ó Aislinge Mhic Conglinne go dtí Ross O'Carroll-Kelly agus tá Aislinge Mhic Conglinne tá sé ón dara céad déag agus is saghas sárshaothar, saghas masterpiece iomlán atá ann faoi bhia mar tá Aniér Mac Conglinne is scoláire ó Ard Mhacha é agus tagann sé síos go dtí Corcaigh. agus ní róshásta atá sé leis an bealach a dhéileálann manaigh Chorcaí leis. So scríobhann sé aoir faoi na manaigh, mar bhí na, nuair a smaoiníonn tú, bhí na filí agus na baird, bhí an oiread cumhacht acu, mar bhí sé de chumas acu aoir a scríobh. Agus dá scríobhadh siad, sin an satire, you know, is dá scríobhadh siadsan aoir nó mallacht fút, bheadh do chliú, cliú millte iomlán agus ní fhéadfá do chliú a thabhairt ar ais. Ach anyway, scríobhann sé aoir faoi na manaigh agus buaileann na manaigh é agus tá siad chun é a dhaoradh chun báis le céasadh an lá dár gcionn. Ach an oíche sin bíonn an brionglóid seo aige, nó an aisling seo aige faoi dhomhan atá just déanta iomlán as bia. agus tá sé ag rámhaíocht nó ag seoltóireacht tríd loch leamhnachta nó bainne nua agus tá sé i mbád atá déanta as geir agus leandáileann sé ag teach atá déanta as mairteoil agus tá thart ar ocht gcineál cáis ar na ballaí agus tá slabhra ispíní thart timpeall ar an doras agus tá an rud ar fad fíor dhraíochtúil agus do staraí bia like just tá. Tá fianaise anseo faoi na cineáil éagsúla bánbhianna agus na cineáil éagsúla cáis agus bainne agus feoil a bhíodh á ithe in Éirinn ag an am agus tá sé fíorspéisiúil. Ach tá sé chomh tábhachtach mar phíosa litríochta mar, dhá chéad bliain níos deireanaí, tagann saghas leagan cosúil leis i Sasana na Anglo-Normannacha, sin é The Land of Cockaigne, agus ansin cúpla céad bliain eile, Thall san Iodáil tá Rabelais leis an Gargantuan agus Pantagruel so tá saghas an tradisiúin seo ag dul ach tosaíonn sé in Éirinn agus ansin you know bean a rá nach raibh traidisiún ar bith you know againn dár scríbhneoirí le bia ná a leithéid de bit leis tuigeann muid ar fad go bhfuil go leor daoine amuigh ansin nach gcreideann you know go bhfuil tradisiún bia in Éirinn agus ceann de na fáthanna faoi sin ná nuair a smaoiníonn siad ar bhia agus ar Éirinn Tosaíonn siad agus críochnaíonn siad leis an ngorta. Alright? Agus sin ceann de na fadhbanna. Like, tá comedian ann, eh, Mer, Milton Berle, thart ar ceathracha bliain ó shin agus bhí sé, dúirt sé, an trí leabhar is tanaí a scríobhadh ariamh, Great English Lovers, eh, Italian War Heroes agus Irish Gourmet Cooking. So, you know, tá, tá sé sin ann ach tá sé soiléir le. 30 bliain anuas ach go háirithe, ach tá sé soiléir le níos faide siar ná sin, mar ón taighde atá déanta agamsa feicim leis na céadta bliain go raibh bia den scoth i gcónaí le fáil in Éirinn agus actually thart ar lár an chéid seo caite bhí an dá bhialann ab fhearr san Eoraip, is i mBleá Cliath a bhí siad, Jammet's agus The Russell you know agus bhí, bhí, bhí, so bhí bia den scoth, seo scéal nach bhfuil ar eolas ag daoine de ghnáth ach. Le cúpla bliain anuas tá borradh iontach tagthaí ar bhia na hÉireann agus le ceapaim Harvest Twenty Twenty Five tá plean ann le go ndéanfadh muid dúbailt ar an easpórtáil bia go dtí €19,000,000,000 faoi an bhliain fiche fiche cúig. Sin an plean atá ag Bord Bia agus agus ag an an Roinn an Roinn Talmhaíochta agus a leithéid. Ach tá iar-mhac léinn de mo chuidse, Mark Moriarty, agus anuraidh bhuaigh sé an gradam San Pellegrino Young Chef of the Year, rud a chiallaigh go raibh sé luaite mar an chef is fearr ar domhain faoi aois a 25. So, you know, mar a deir siad, watch this space, tá rudaí ag tarlú sa tír seo, tá rudaí iontacha ag tarlú i measc an dream óg. Anois, tá sé soiléir nach raibh eolas ag. ag Dinah faoi mar a dúirt muid faoi an litríocht béil nó litríocht na nGael, mura bheadh eolas aici faoin mhiotaseolaíocht, like, smaoinigh muid ar an Bradán Feasa, smaoinigh muid ar Táin Bó Cuailgne, actually banríon Méabh sa Táin Bó Cuailgne is píosa cáise, píosa crua cáise tanag a teilgeadh léi agus sin a mharaigh í. you know? So, you know, smaoinigh muid ar, ar, ar Tháin Bó Cúail, ar, ar, ar Tháin Bó Cuailgne féin, an, an, an, an tarbh agus an bó agus smaoinigh muid ar an mBradán Feasa agus tiocfaidh muid chuig sin now go luath. Ach ceann de na stíleanna litríochta, nó an cineál litríocht is ársa in Éirinn ná an dinnseanchas. agus sé an dinnseanchas ná stair logainmneacha na hÉireann agus tá Agallamh na Seanórach ón dara céad déag, séard atá ann ná Caoilte agus Oisín ó na Fianna agus iad ag siúl thart timpeall ar Éirinn le Naomh Pádhraic agus iad ag míniú do Naomh Pádhraic cá bhfuair chuile áit or chuile bhaile fearann a ainm so sin é an dinnseanchas agus eh. Bímse i gcónaí ag smaoineamh, tá mé tar éis roinnt taighde mhaith a scríobh ar, tugaimse gastro-topography air, you know, focal breá fancy, you know, ach bhí mé ag smaoineamh ar, you know, is cuma, thug mé píosa cainte anuraidh agus bhí mé ag cur ceist ar an lucht féachana an bhféadfadh le aon duine smaoineamh ar logainm in Éirinn a raibh nasc acu le bia, so cuirfidh mé an cheist sin oraibhse, an féidir le aon duine smaoineamh ar cheann? Ros Muc, sin é anois é, nó Ceann Toirc freisin i gCorcaigh, right, so, ha? Cluain Meala, go hálainn. Bhuel, chuir mise an cheist seo anuraidh agus bhí an chéad leaid, chuir sé a lámh suas, bhí sé lom díreach, chuir sé a lámh suas agus, séard a dúirt sé, dúirt sé, Tobar Curry. Now, ní raibh mise tar éis fiú amháin smaoineamh, thosaigh mé ag gáire mar ní raibh mé tar éis smaoineamh ar Tobar Curry a chor ar bith, agus mar a deireann siad i Sligeach, Tubbercurry. you know. Agus tá sé soiléir go raibh seisean ag smaoineamh ar curry, you know what I mean, agus, agus nach raibh sé ag smaoineamh ar aon rud eile. Ach eh, you know, tá fírinne, like, tá curry, tá curry ar fáil in Éirinn, like, tá, tá, tá bia Indiach agus tá bialann Indiach agus fuair mé ar líne, fuair mé amach go bhfuil actually bialann Indiach ar, i Tubbercurry, an, yeah, the new jewel in the crown, you know what I mean, yeah. Ach eh. you know, tá bia Indiach agus bhí bialann Indiach anseo thart ar dhá chéad bliain ó shin, creid é nó ná creid. Bhí cuid de na chéad bhialann Indiach a osclaíodh an taobh seo den domhan is actually, i gCorcaigh leaid amháin agus i mBleá Cliath ansin ina dhiaidh. Ach eh tá Tobar Curry, tá an t-ainm féin thart le breis agus dhá mhíle bliain. Now nuair a bhreathnaíonn tú ar Tobar Curry, agus nuair a actually bhreathnaíonn tú ar an t-ainm is Tobar an Choire atá ann so tá nasc bia leis mar tobar uisce agus sin coire bhuel tá coire d'fhéadfadh sé bheith mar thobar féin like is é sin corrie lake or d'fhéadfadh sé bheith mar an coire as in an cauldron áit an pota ina ndéanann muid you know anraith nó bheadh muid ag bruith mairteola nó a leithéid nó muiceoil nó nó nó sin nó struisín ach Ceapaim, you know, d'fhéadfainn an lá ar fad a chaitheamh just ag labhairt faoi logainmneacha bia agus níl, níl, níl am againn so fanfaidh mé agus breathnóidh mé ar mhil agus breathnóidh mé ar bhainne ó tharla the land of milk and honey a thugtar ar Éirinn go minic. So le mil tá Cluain Meala againn i dTiobraid Árann. Ach nuair a théann tú suas go dtí Contae Lú, ansin tá Mellifont, Mellifont Abbey, agus sin Melle, Fons Mellis, so, scairdeán meala, you know, fountain of, of honey. So, meabhraíonn na hainmneacha seo dúinn faoi an tábhacht a bhí le mil agus le beacha i saol na nGael, sula raibh Greencore agus siúcra againn ar an mbord, ag teacht amach as paicéid. Agus nuair atá muid ag smaoineamh ar bheacha, smaoiníonn tú ar, abair, Breandán Ó Beachúin, Right, fuair sé an Behan sin an beach Ó Beachúin is ó na beacha a thagann an sloinne sin. Baile Uí Bheachúin, Ballyvaughan i gContae an Chláir is as as na beacha a thagann sé sin agus tá tá tá nasc ar leith ansin. I mBaile Átha Cliath tá Cluain Tarbh, tá Gleann na gCaorach, tá you know Fearann an Choirce, tá Garrán na Silíní, tá go leor áiteanna ann ach ceann de na rudaí a cheap mé a bhí spéisiúil faoi Bhaile Átha Cliath ná nuair a bhreathnaíonn tú thuas ansin Ship Street, right, Great Ship Street, atá in aice le Caisleán Bhleá Cliath. Nuair a bhreathnaíonn tú ar an leagan Gaeilge, Sráid Mhór na gCaorach, Sheep Street a bhí ar Ship Street. Agus nuair a bhí mise ag breathnú ar Ship Street, níl Ship Street in aice leis an bhfarraige ar chor ar bith, or in aice leis an abhainn, so cé fáth go Ship Street a bheadh ann? So actually Sheep Street a bhí ann mar bhíodh na caoirigh á dtabhairt síos an treo sin. So eh bogfaidh muid ar aghaidh, tá, is iomaí ehm. Is iomaí logainm atá luaite le beithí agus le bainne agus le cáis agus le him agus actually tá cnoc an ime just thuas an bóthar anseo, thug mé faoi deara é agus nuair a bhí mé ag teacht síos ansin tríd, tríd Corcaigh sular tháinig mé isteach go Corcaigh ansin tá céard é cnoc, cnoc an bhiolaire, Watergrass Hill, so again sin, sin tiocfaidh muid chuige sin níos deireanaí. So tá Droim Bó, tá Cluain Tarbh, tá Mín an Daimh, Lios na Lao, Loch Gamhna, Maigh Gamhna, An Loilíoch Mhór. Alright. Agus ceann de na fáthanna go bhfuil sé seo tábhachtach agus ag dul ar ais chuig Aisling Mhic Conglinne, sular tháinig an fata go hÉireann, bhí na bánbhianna ar rud uafásach tábhachtach in san aiste bia a bhí ag muintir na hÉireann. Dúirt siad, you know, bhí, you know, na, na turasóirí, daoine ar nós John Stevens, or, or scríbhneoirí a tháinig go hÉireann agus a, a, a choinnigh dialann, bhí siad a rá, you know, the, you know, the Irish, I never met anyone who loved milk more than the Irish and they love it best sourest, you know what I mean so bláthach go háirithe agus i Aisling Mhic Conglinne bíonn caint ar bhainne a bheith saghas cangailt fada air or cangailt gearr air na cineál bainne tiubh, bainne leath-thiubh, you know bainne buí, na rudaí seo ar fad so tiocfaidh muid chuige sin anois i gceann soicind mar tá.

Baile Bainne, tá Cathair na Bláthaí, Inis Leamhnacht, Doirín Nús, Maothail agus Bliotseog i Muineachán. Agus tá sé spéisiúil, sin ag breathnú ar an leamhnacht, sé an leamhnacht ná an bainne nua. Ach ansin, nuair a bhíonn lao ag bó, an chéad bhainne a thagann, sin é an nús, agus an dara bainne a thagann ná an maothal. Agus, you know, so tá sé seo just ag nascadh isteach go hiomlán ins na, ins an cur síos a bhí i, i, i, i, in Aisling Mhic Conglinne faoi na cineáil éagsúla bainne, cinn buí agus cinn tiubh agus cinn a mbeitheá a' cangailt orthu agus a leithéid, you know. Ach tá tú a' rá, Jesus, cá bhfuil an nasc anseo idir é seo agus Ross O'Carroll Kelly a bhí ráite agat, you know. So, sa bhliain dhá mhíle is a deich, Tá athair Ross O'Carroll Kelly, Charles O'Carroll Kelly, agus is polaiteoir cam é agus caimiléireacht ar siúl aige agus tá sé tar éis bheith istigh i bpríosún Mountjoy agus tá sé ag smaoineamh actually ar an príosún a iompú isteach ina five star hotel you know what I mean ach nuair a thagann sé amach ar aon nós tá go leor airgead saghas curtha i bhfolach aige in Andorra agus tá sé ag iarraidh saghas money laundering a dhéanamh air so osclaíonn sé siopa ardnósach cáise ins an Merrion Centre i mBaile Átha Cliath 4 agus an t-ainm a thugann sé air ná Cheeses Merrion Joseph. So, bhí sé soiléir nach raibh, you know, cur síos ag, ag, ag bean Harvard ar Hasia Diner ar, saghas, an, na foinsí béil nó na foinsí scríofa. So cuid de na foinsí a bhreathnaigh mise, like, bhreathnaigh mé ar Leabhar Mór na nAmhrán agus like tá ceithre chéad amhrán ansin ar an sean-nós agus níl ansin like you know sin just ceithre chéad tá ar laghad ceithre chéad agus b'fhéidir ceithre mhíle amhrán eile ann ach you know tá an oiread amhráin ansin ag plé le like tá amhrán na mbollamán amhrán an bheet amhrán an tae tá chuile chineál amhrán ansin gan caint ar abair tá Peigí Mistéal ag eh smaoineamh ar bhfil bhí muid ag caint ar Chluain Meala níos luaithe Peigí Mistéal ag Raifteirí agus ceapaim gur gur bhfuair a eh béilín Go raibh a póigín chomh milis le mil na mbeach faoi Cháisc. You know! Nach bhfuil sin go hálainn? Ara tá eh, ceapaim gurb é Colm, Colm de Bhailís, tá Cnoc Leitir Móir ins an amhrán sin, bíonn sé ag caint faoi go bhfuil, you know, go raibh flúirse na mbeach ar gach craobh agus an mil chomh fairsing gur féidir í a ól, you know? So tá na, tá na tagairtí seo ar fad thríd. Bhí, bhreathnaigh mé thríd The Penguin Book of Irish Poetry freisin, leabhar Crotty, agus réimse mór millteach eile cosúil le The Dead, an gearrscéal álainn atá i mbailiúchán Dubliners ag James Joyce atá faoin béilí álainn seo agus an cur síos ar an liamhás agus an turcaí agus an chuile na fataí agus fiú an ins an píosa an soliloquy a thugann sé tá fáiltiú hospitality luaite thart ar ocht n-uaire ann you know tá sé chomh tábhachtach mar actually sin rud atá muide fíormhaith ag in Éirinn ná an fáiltiú. mar tá sé go smior ionainn, mar tá sé go smior ins na dlíthe, nuair a bhreathnaíonn tú ar na dlíthe breithiún, agus fiú an, chuile rud a bhfuil muid ag caint faoi, faoi Aniér Mac Conglinne, you know, go mbeadh mallacht ar an té nach dtugfadh fáilte ceart do dhuine a thiocfadh isteach sa teach. Fiú ins an lá atá inniu ann, nuair a smaoiníonn tú air, má tá bainis ann, bíonn muid ag titim thar a chéile ag iarraidh an chéad round a cheannacht, Mar nuair a cheannaigh tú an chéad round, ansin is féidir leat scíth a ligean agus féidir a rá you know ní bheidh duine ar bith ag rá oh jeez níor cheannaigh seisean a round do you know what I mean? Agus séard a tharlaíonn ag deireadh an bhainis ansin bíonn boird lán le piontaí Guinness saghas atá tar éis bás a fháil ach b'fhearr le daoine gur tharla sé sin ná go ndéarfadh aon duine oh jeez ní bhfuair seisean a round isteach you know what I mean? So tá sé fós ins an psyche you know? tá sé fós insa psyche like bhí smaoineamh ar ar ar ar Máire Mhór you know thaitin an líne i gcónaí ins an t-amhrán Máire Mhór liom 's tú a chuirfeadh na fataí móra i dtaisce leic a' teallaigh dhom you know it's just it's an-deas agus ceapaim ag an deireadh sin bhí sé a' rá you know ní le faochain ná le bairnigh ná le Ó na scadáin dhearga, mheallas mise Máire ach le fuisce láidir Shasana agus óra a Mháire Mhór, 's a Mháire Mhór an dtiocfá abhaile liom So anyway, bogfaidh muid ar aghaidh go sciobtha mar tá 'fhios a'm go mbeidh an t-am ag imeacht agus eh an chéad chúpla saghas, breathnú ar Marbhán, chuig guaire ag breathnú ar buile shuibhne tá luaitear biolra you know water cress water cress luaitear cnó coille hazelnuts luaitear go leor cineál bia éagsúil atá ar fáil you know go nádúrtha agus nuair a smaoiním ar an saghas an tradition atá ann faoi láthair faoi saghas foraging like bhí sé seo ar siúl go nádúrtha ag ár sinsir you know an t-am ar fad ní raibh aon rud fancy faoi a chor ar bith just sin é an rud a rinne tú leis na. an cnó coille. Tá nasc aige sin freisin leis an mbradán feasa sa mhiotaseolaíocht, mar deirtear gurb é an cnó coille a thit isteach in abhainn na Bóinne a thug an draíocht speisialta don bhradán seo. So tá an nasc sin ann freisin. Ach eh, ach le Aisling Mhic Conglinne féin, like just tá sé chomh cumhachtach, ar chomh lán le bia, Agus níl 'fhios a'm a' dtuigeann sibh, tá 'fhios a'm tá cúpla duine anseo a bhfuil an scéal ar eolas acu ach bhí Rí na Mumhan ag an am, Dónall, agus bhí eh, dúirt siad gur the demon of gluttony go raibh sé ina scornach agus tar éis do Ainéar Mac Conglinne an, an aisling seo a bheith aige dúirt sé leis na manaigh go bhféadfadh seisean an Rí a leigheas agus Chuireadar slabhra ar an rí agus suas in aghaidh balla mar sin ar feadh dhá lá agus níor thugadar bia ar bith dhó agus chéad rud eile thos tháinig ainéar agus thosaigh sé ag insint an scéal faoi an tír draíochtúil seo a bhí déanta as bia agus thosaigh sé ag cur bia éagsúla os comhair a bhéal agus chéad rud eile nár tháinig an Demon amach agus rugadar air agus chuireadar faoi choire é, Tobar Corry, agus lasadar, lasadar tine sa gcaisleán agus, agus b'in deireadh leis anyway agus, agus shábháileadar é. Tá cumhacht ar leith leis an traidisiún béil agus. Deirtear, you know, go scríobhann na buaiteoirí an stair ach go scríobhann an lucht a chailleann na hamhráin agus, you know, arís, you know, tá an mallacht chomh tábhachtach, an bealach a, bhí mé ag smaoineamh air, eh, bhí amhrán a chas Christy Moore faoi Eamonn Casey agus sin, stop sé á chasadh, chas sé, níor chas sé ach ar feadh tréimhse an-ghearr é ach ó tharla gur chuala tú an chéad uair é, céard é, Casey, Casey, you're the divil when you get behind the wheel, 's a sad a day for the Kerry sheepdogs when your Firestones they did feel. Ag ceapadh gur chuala mé uair amháin é ach d'fhan sé, you know, little ear worm nó rud éigin, fanfaidh sé i do chlaigeann, you know what I mean, agus fiú níor chas sé ansin ar feadh na blianta é mar gheall, ach tá sé ann, fad is atá sé amuigh, tá sé amuigh, ach fiú seo roimh tweets nó aon rud mar sin, tá sé amuigh, nó an idirlíon. Scéal cosúil léi, tá file darb ainm Patrick O'Kelly agus tá muid ag caint ar tús an naoú céad déag agus bhí sé tar éis uaireadóir póca a fháil ó Rí Seoirse nuair a tháinig Rí Seoirse ar cuairt go hÉirinn. Ach tháinig an file síos go dtí Corcaigh, síos go Doneraile, agus nár ghoid gadaí an uaireadóir uaidh, agus ní róshásta a bhí sé. So scríobh sé mallacht ar aon nós ar Doneraile, dúirt sé, May beef or mutton, lamb or veal, Be never found in Doneraile, But garlic soup and scurvy kale, Be still the food in Doneraile. Now deirtear, deirtear gur dhúirt Lady Doneraile gur cheannaigh sí uaireadóir nua dhó agus gur iarr sí dhó, an you know an dán gan an dán a rá bhí sé ródheireanach bhí an dán imithe amach ar ar ar agus cosúil le Casey Casey bhí sé imithe agus bhí sé bhí ní féidir é thabhairt ar ais bhí mé ag smaoiniú ceann de na téamaí a nascann ehm Aisling Mac Conglinne an bealach ar fad thríd chuig Ross O'Carroll Kelly ná aoir, satire. Agus tá sé chomh tábhachtach, like, smaoinigh muid ar Charlie Hebdo agus a leithéid, you know, thall, thall sa Fhrainc, so an bhfuil Ruán anseo agus chaith, chaith sé tamall thall i bPáras ach tá, tá, tá, tá an aoir sin chomh cumhachtach agus tá mé ag smaoiniú ar, abair, Jonathan Swift, you know, scríobh Jonathan Swift an modest proposal, áit a raibh sé aoir a bhí ann, bhí sé ag rá like má tá gorta chun a bheith ann, sure, ní fadhb ar bith, just íosfaidh muid na páistí, you know, agus, you know, seo é an modest proposal. Eh, tagann muid chuig Raiftearaí, agus tá Raiftearaí thart ar an t-am céanna le Patrick O'Kelly, fuair sé bás just roimh an ghorta. agus is sa traidisiún béil a bhí a chuid filíochta agus a chuid amhrán agus tá an tá a bhuíochas do Dhubhghlas de hÍde a thuig an tábhacht leis seo agus a bhailigh sé an seanchas seo agus agus chuir sé i gcló iad in Amhráin Ghrá Chúige Chonnachta ach tá dán like is iomaí d'fhéadfainn labhairt go faoi Raiftearaí ar feadh ar feadh lae nó ar feadh seachtaine agus bia ach tógfaidh mé dán amháin leis eh bainis ar an tSleadhthán Mhór. Agus ins an mbainis ar an Sleadhthán mhór, séard tá ann ná bainis idir bochtáin, beirt bhochtáin agus níor thugadar cuireadh do Raiftearaí chuig an mbainis agus ní ró-shásta a bhí sé. So scríobh sé an aoir seo fúthu. Agus ins an fíor bhainis, bhí siad bocht agus séard a bhí acu mar bhricfeásta bainse ná scadáin fataí agus b'fhéidir beagainín bláthach. Ach ins an dán, ar nós an amhráin, tá aon véarsa déag ag cur síos ar an mbia agus an deoch a bhí ag an bhféasta mór seo. Tá chuile shórt laofheoil agus caoireoil agus mairteoil agus fiafheoil agus tá deich gcineál difriúil éisc cúig chineál difriúil sliogéisc, gan caint ansin ar chácaí agus arán agus ar pórtar agus fuisce agus brandy agus negus agus chuile shaghas rud, ach is aoir iomlán atá i gceist, you know, agus just tá sé spéisiúil. Tá 's agam, ba chuimhin liomsa ar scoil, Cill Aodáin, Cill Aodáin an baile a fhásann gach ní ann, tá sméara is sú craobh ann is meas ar gach sórt. 'S má théann tú thríd filíocht Raiftearaí, tá sé just lán le bia, lán le bia ar fad. Sa teach s'againne, cosúil le go leor tithe eile, bhí an traidisiún ann go mbeadh seisiún ann, go mbeadh, you know, go mbeadh party, bheadh seisiún ann agus bhí sé de, bhí ar chuile dhuine party piece a bheith acu, amhrán, damhsa, scéal, tune, rud éigin, alright? Ach nuair a thosaigh mise ag cur spéis i mbia, thosaigh mé ag tabhairt faoi deara go raibh, saghas, nascanna bia ins na, ins na scéalta agus na hamhráin seo go minic agus aon cheann a chonaic mé ach go háirithe, a dúirt mé, caithfidh mé é sin a fhoghlaim. Ceann acu sin ná From Galway to Soho, nó d'fhoghlaim m'athair é seo i 1971, is fear as Corcaigh actually, Dick Browne a bhí ina státsheirbhíseach thuas i mBleá Cliath a chuala m'athair é á rá an chéad uair, agus tabharfaidh mé a thús dhó dhaoibh, tá sé As I was scanning the bill of fare, The waiter hovered by my chair, We have Galway salmon, I heard him declare.

and something meet in the twisted length of a Galway street'. Fágfaidh mé ansin é mar, ach eh, tá sé, tá sé go deas ag caint ar bhradáin agus ar iasc agus ar shliogéisc. Bhí mé ag smaoineamh ar scoil freisin, d'fhoghlaim mé faoi Aogán, Aogán eh, Ó Rathaille agus is fada liom oíche fhírfhliuch, is fada liom oíche fhírfhliuch gan suan gan srann gan ceathra ná maoin caoire do bhuair Ná buair na mbeann. Anfa taobh liom do bhuair mo cheann is nár chleachtas im naíon fíogaigh ná ruacain abhann. So an fíogach ná an dogfish agus ruacain ná cockles. So ní raibh an cleachtadh aige ina ógánach ar an chineál sin iasc, bhí sé ag ithe stuff i bhfad níos ardnósaí. Mar nuair a bhreathnaíonn tú ar na dátaí, bhí sé fiche bliain nuair a tháinig, nuair a tharla Cath na Bóinne. agus b'fhéidir 21 nuair a tharla Cath Eachroma agus nuair a tháinig deireadh leis na, you know, le, le, nuair a thosaigh na péindlíthe ina dhiaidh sin agus, saghas, géarchéim ar na Caitlicigh agus cuireadh na taoisigh go, go hIfreann nó go Connacht mar a deir siad. Ach eh. tá na ruacain, tá siad luaite, cockles and mussels alive alive-o, ag Molly Malone ach go háirithe agus tá, is iomaí rud eile atá le fáil. Tá scadáin luaite go minic freisin. agus tá na, sula raibh, sula raibh cameras againn, cuid den fhianaise atá againn faoi céard a bhí dhá ithe, abair, tá Hugh Douglas Hamilton, bhí seisean ag déanamh, ealaíontóir, agus tá saghas lín, tá lín phictiúirí déanta aige, ó dhaoine a bhí, The Cries of Dublin atá ar an mbailiúchán seo, daoine a bhí ag díol stuif ar shráideanna Bhaile Átha Cliath agus tá saghas cry déanta ag Dean Swift faoi, faoi na scadáin. Dúirt sé, Be not caring, leave off swearing, buy my herrings fresh from Malahide, better were never tried. Come try them with fresh butter and mustard,

you know tá sé cosúil le saghas rud bhí sé ró-chrua go bhféadfadh muid scríobh air like you know tá mé ag smaoineamh air abair tá Star of the Sea scríofa le déanaí agus ansin scríobh Liam Ó Flaithearta Famine freisin agus tá cúpla rud eile ach tá abair tá bia réigiúnach freisin in Éirinn bíonn daoine a' smaoineamh cé fáth nach bhfuil bia na hÉireann chomh difriúil ó bhia Shasana nó you know bíonn muid ag smaoineamh ar an Iodáil agus ar an Fhrainc agus ar an Spáinn mar na tíortha a bhfuil you know réimse éagsúil bia iontu ach ceann de na fadhbanna atá ansin tá na tíortha sin chomh mór go bhfuil athrú aeráid ón tuaisceart go dtí an deisceart tá athrú iomlán so is bia réigiúnach i ndáiríre atá iontu seachas bia náisiúnta is é coincheap sách nua é an náisiún agus bia náisiúnta so nuair atá muid ag smaoineamh ar bhia Ba chóir dúinn, ní chóir dúinn i ndáiríre bheith ag smaoineamh ar bhia Éireannach nó bia Sasanach nó bia Albanach. Ar bhealach, is réigiún amháin iad na hoileáin seo mar tá, mar tá an aeráid céanna againn, tá an, saghas, an dromchla agus an ithir agus na nósanna céanna againn ar bhealach, leis na mílte bliain. Áit a bhfuil. rudaí sách difriúil. Tá roinnt réigiúin ann, like bíonn níos mó coirce thuas in Albain agus i dtuaisceart na hÉireann ná atá, abair, i ndeisceart Shasana nó mar sin, mar tá aeráid éagsúil, áit a bhfuil talamh nach bhfuil chomh maith, you know, fásann coirce ann agus fásann fataí ann agus a leithéid. Ach, abair, i gConamara tá an ballach buí, Nó deir siad, Oh when you come to Cork you'll get drisheen and Murphy's stout and pig's crubeens, here's to them all says the boys of Fairhill. Sin é an drisín. Níl a fhios agam cé mhéad duine anseo a bhlais drisín ariamh? Duine amháin, beirt nó mar sin. Alright. Bhlais mise uair amháin é. Níor thaitin sé go mór liom ach ní sampla rómhaith a bhí ann ach, you know, is saghas putóg dubh, is breá liom putóg dubh ach putóg dubh, bhí, bhí, d'airigh mise go raibh blas saghas Fairy Liquid ón gceann a bhlais mise, so b'fhéidir gur, b'fhéidir go raibh rud éigin mícheart leis, you know what I mean, b'fhéidir go raibh, gur, ach anyway, tá, abair, téann tú go Port Láirge agus tá an blaa ann, agus tá an blaa, deirtear go bhfuil, you know, na Huguenots agus go bhfuil an nasc sin leis an bhFrainc ann agus, you know, Liatroim, boxty agus tugann siad stampaí air thíos i gCiarraí agus tá Raithneach a Bhean Bheag, bíonn siad, stampaí agus im air ins na hamhráin agus ar ndóigh tá coddle againn i mBleá Cliath. Leis na scríbhneoirí nua-aimsire ansin, tá sé soiléir, like, oh, Kavanagh, McGahern, you know, Laverty, tá Laverty dochreidte, you know, tá leabhra cócaireachta scríofa aici ach tá úrscéal Never No More, tá sé cosúil le Babette's Feast na hÉireann, tá sé dochreidte ar fad. James Joyce, an scríbhneoir is cáiliúla in Éirinn agus an leabhar is cáiliúla atá aige ná Ulysses. tá sé soiléir, tosaíonn sé le bia agus críochnaíonn sé le bia, you know, cad é mutton kidneys with a faint smell of urine nó pé rud é, ní rachaidh muid ansin ach bhí mé ag smaoineamh ar Seamus Heaney, dhá mhíle is a cúig déag, bhí comórtas ag Raidió hAon agus bhíodar ag lorg céard é an dán ba ansa le muintir na hÉireann agus is é an dán a phiocadar ná In Memoriam, an dán a scríobh sé faoina mháthair agus.

leis an Rossmeister General, mar a deir siad, le Ross O'Carroll Kelly. Ceapaim, Paul Howard a scríobhann Ross O'Carroll Kelly, ceapaim go bhfuil sé chomh cliste mar ceapaim go bhfuil just a mhéar ar an zeitgeist iomlán aige, tuigeann sé, tá sé a' breathnú ar shochaí na hÉireann agus tá sé a' déanamh saghas social commentary ar bhealach an-chliste leis an aoir, leis an satire. Agus nuair a smaoinítear ar na carachtair atá aige, you know, is polaiteoirí agus property developers agus ceantálaithe agus drug dealers agus, you know what I mean, just chancers cearta agus, you know, daoine a scrios an tír, you know. Agus leanann sé tríd mar tosaíonn sé, you know, tosaíonn sé roimh, ag tús an Celtic Tiger, téann sé tríd an Celtic Tiger ar fad agus ansin feiceann tú like ag tús an Celtic Tiger ansin tá céard é The Orange Mocha Frappuccino Years aige you know what I mean mar theideal ar cheann dá chuid leabhra ansin tagann dhá mhíle is a hocht agus tá an tóin tite as an ngeilleagar agus like tá you know tá rudaí ó this this uh Champagne Mojito is the last thing I own you know what I mean ar ar mar theideal ar an leabhar tá just tá sé chomh cliste eh like, a athair, bhí sé tar éis an Jesus, Mary and Joseph, eh, siopa a oscailt. A mháthair, tá a mháthair tar éis leabhar a scríobh, Mom, they never heard of sun-dried tomatoes, you know what I mean? Like, just tá sé dochreidte ar an, just, úsáideann sé bia ar bhealach chun saghas stádas sóisialta agus saghas caipiteal cultúrtha, mar a dhéarfadh Bourdieu, eh, you know, a mhíniú ina chuid carachtair just go smior agus, eh, tá sé spéisiúil. Ach. tá, you know, bhí, smaoiníonn tú ar Charlie Hebdo, smaoiníonn tú ar Aisling Mhic Conglinne, smaoiníonn tú ar Jonathan Swift, smaoiníonn tú ar Raiftearaí agus Bainis an tSleatháin Mhóir, tá an rud céanna ag teacht tríd an rud ar fad agus ó a thit an tóin as an ngéilleagar, buíochas le Dia tá rudaí ag fás arís le cúnamh Dé, tháinig borradh ar aoir, ar satire, ar an raidió, ar an teilifís, insa scríobh, mar is bealach é chun, say, safety valve nuair atá tú ag plé le uafás,